n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ ci sama kun bɔ bilen maa min bugɔ bɛ sugu la o ye b'a sɛbɛkɔrɔ wasan bɛɛ ha ka ja foli ni tanu an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin fasojama kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati na k'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye ntɛnɛn ye feburuyekalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila mugan ani wɔɔrɔ an b'a ladɔnniya kunnafoni damadɔ bɛ yen an bɛna minnu ta ka di aw ma aw ka bamanankan kunnafoniw kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ banbaanci jɛkulu tigilamɔgɔw bi kɔni a ma diya u bolo cogo si la bi ma diya u bolo bi kɛra don ye don min banbaanci jɛkulu yɛrɛ n'u b'a lakale tariku la u b'a lakale nsanan na wa u b'a lakale diɲɛmaaw ye k'a fɔ ko n'u tun b'a dɔn k'olu tun tɛ mali kɛlɛ wa u t'u kɛ mali kan kuma tɛ malidenw ma wa u b'a fɔ ko n'olu tun b'a dɔn fɛn o fɛn de bɛ wele ko mali k'olu tun t'u kɛ o kan ka d'a kan baara min kɛra u la bi a ma dogo maa na ɲɛdimi n'o kunnadimi tɛ o kunnafoni o de b'an yamaruya i k'a dɔn an bɛ taa bugunikaw fɛ yen buguni marabolo kɔnɔ bi banbaanci wale tigilamaaw u yera yen bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ tan ani duuru ka n'a bila nɛgɛ kaɲɛ tan ani wɔɔrɔ la nka de bi sɔgɔma tile la u ye munumunu kɛ yɔrɔ dɔw la o hukumu kɔnɔ kunnafoni nalen se an ka finitigilakaw ma ja minnu tun bɛ k'u yɛrɛ yira u tun bɛ k'u yɛrɛ yira de k'a fɔ ko olu ka kanbɛnna labanw o tun bɛ k'o de kɛ mɔgɔw ye o hukumu kɔnɔ armée kɔni jiginn'u kan i n'a fɔ ko sankisɛ waleya min ka kan ka da u kan o dar'u kan hakili ka taama tɔ nɔfɛ o kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ bi u ye défaite ba kɔni ta ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ armée mali kɔni ma bawo ka d'a kan buguni marabolo kɔnɔ u fɛn o fɛn kɔni tun bɛ yen n'o seereyaw kɔfɛ a yirala k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni u y'u yɛrɛ ta tacogo dɔ la bawo ka d'a kan faamaw ye min da u kan a ma dogo maa si la an b'a fɔ ko hali sisan ko ala ka dɔ fara armée fanga kan ni fanga ye ba kelen ala k'a kɛ miliyari ye armée bolo o kunnafoni o de b'an yamaruya an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ duwanzan marabolo kɔnɔ n'an taara duwanzan kɛrɛnkɛrɛn ma ka bɛn ni bi karidon in fana ye kunu karidon armée ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛn ma yɔrɔ min an b'a fɔ a ma ko bamaramodi ale ni inajatafani o marabolo kɔnɔ n'ale bɛ duwanzan région kɔnɔ ka bɛn ni karidon ye kunun armée mɔmɔni walew sigi sen kan ka wulikajɔw sabati an tun y'a lase aw ma ko armée bɛ opération dɔ la a bɛ dɔgɔkun bɔ bi opération kura de sigilen don armée bolo opération min n'u y'a kɛlɛbolo yɛlɛma k'a kɛlɛsen yɛlɛma k'a ɲɛmaa ta k'a di an ka ɲɛmaabaw ma o hukumu kɔnɔ ka bɛn ni sajo kamara ale ka sirateziw ye le general a ye siratezi kura minnu ta ka ɲɛsin bamaci wale tigilamaw ma o mɔmɔniw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ duwanza marabolo kɔnɔ kunun tiɲɛniba donna eh, bamaci kun na bawo ka d'a kan u ye laseli kɛ ka lase jamanadenw ma ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bambara mawude marabolo kɔnɔ ka taa se inajatafan marabolo kɔnɔ bamaci kɔni u netralizela yen kosɛbɛ avec succès u netralizela yɛrɛ yɛrɛ de fo ka taa fɔ k'u netralizela fɛn fɛn kɔni kun bɔra kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko a nalen ninnu ɲinini de na a si ma se ka to seginni bilen a bɛɛ lajɛlen ka segin ko kɔni banna o de hukumu kɔnɔ k'u bɛ layidu ta bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'a dɔn n bɛ waati min n'a fɔ bi armée wuli ka jɔ min na a kun de ye libre circulation bɛ se ka na cogo min na don ka bɔ ka se ka nɔgɔya cogo min na o de ye armée ka fɛɛrɛ ye an bɛ don min n'a fɔ bi o fɛɛrɛ n'o wuli ka jɔ o de sabatira senya duwanza marabolo kɔnɔ ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamaw ma ka se k'u ka baaraw ka ɲɔngiri cogo min na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ zenaral aduramani cani ka bɛn ni kunun karidon ye i ka dɔn ale ye wulila k'i jɔ fevrier kalo tile tan ni duuru ka n'a yɛrɛ sɔrɔ alizeri jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma alize faaba la ka d'a ka baara ɲɔgɔnya min kan ka tɛmɛ u ni aes jamana ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ tile fila taama o de bɛna kɛ yen ntɛnɛn ale ni i ka dɔn k'a fɔ tarata o ko bɛ kuncɛ o la a yirana k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka to aes pepuluw kɔ an bɛɛ ka to an ka masakɛw kɔ u mana min dantigɛ ka min laɲɛnamaya baara bɛ kɛ ni o ye o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ mali ale ye code minier kura ta kɛrɛnkɛrɛn ma conseil des ministres tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ pɛrɛmi dira maa dɔw ma n'o bɛ tali kɛ bariki gɔlidiw la ale ni sosite wɛrɛw san tan luloninkaw fɛ yen nɔ u kan ka se ka an ka sanu baaraw ka yɛlɛma cogo min na fɛn b'a to malidenw ka sanu a ka se ka manamana mali ɲɛ a ka manamana malidenw ɲɛ mali ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a ka dugujukɔrɔ nafolotigiya la cogo min na k'a di mɔɔ ma mɔɔ minnu n'u bɛ se ka baaraw kɛ o kɛra sababu ye u ye kɔntara kɔni di ninnu ma u ka exploiter san tan luloninkaw fɛ yen nɔ jamana b'a ta la cogo min jamanadenw b'u ta la cogo min na baaraw bɛ tɛmɛ ni o baara tɛmɛsen siraw ye an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ indikaw fɛ yen nɔ olu ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ u mago bɛ avion de combat bi saba ni kelen bɔɲɔgɔnko la n'o bɛ tali kɛ Rafale Rafale Marine n'o ye Rafale M ye i ka dɔn k'a fɔ u y'o laɲini kɛ o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ n'u nana ka na fara i ka dɔn k'a fɔ u ka mugan ni wɔɔrɔ dɔ u kun y'o laɲini kabini avril kalo san ba fila mugan ani duuru kɔnɔna na o laɲiniw kɔfɛ olu kɔni approuvé la o kɛra u ta ye an bɛ don min na fɔ bi nin waati in na n'i y'a ta ka jateminɛ Inde jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ avion b'u bolokɔrɔ n'o ye Rafale M ye a bɛ t'i jɔ bi duuru ani wolonwula bɔɲɔgɔnko la an bɛ don min na fɔ bi min bɛ ka flotter u ka yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ Rafale appareil wɛrɛ minnu b'u bolo o bɛ t'i jɔ bi naani ani kelen bɔɲɔgɔnko la an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ kɛ sababu ye ka se k'u ka marabolo k'a bɛɛ lajɛlen lakana cogo min na fɛn b'a to u ka se ka bɔ degun kɔnɔ ani wulikajɔ min kan ka kɛ ka ɲɛsin u ma o wulikajɔ olu ka se ka da ɲɛnamaya ka ko dansira kan cogo min na u nana laseli min kɔni kɛ an bɛ don min na fɔ bi n'an bɔra yen an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Kim Jong-un ale kɔni ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ a ka soldat minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u kun minɛlen don Kursk marabolo kɔnɔ olu kɔni bilala olu y'u ka kantigiya sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ n'o o bɛ i ka dɔn Kore tilebinyanfan fɛ o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ musée min jɔra k'a dédier u ka soldat minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u ye wulikajɔ sabati ka se ka dugu kɔni bɔ bolo la n'o y'u ka marabolo ye Kursk o marabolo bɔ bolo la o kɛra sababu ye u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin o finitigilakaw ma o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko nin finitigilakaw kɔni jɔyɔrɔba dira u ma ka d'a kan u kɛra sababu ye ka se ka nin combat kofɔlenw k'a gagner an bɛ don min na fɔ bi fɛn b'a to u ka yɛrɛmahɔrɔnya u bɛ se ka segin u yɛrɛ ma cogo min na u nana ka na o baaraw kɔni sigi sen kan ka o laseliw kɔni k'o kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma fɛn b'a to jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ baara min na ani fana wulikajɔ min n'o sabatilen n'o bolo o baaraw o ka se ka da ɲɛnamaya kɛnɛ kan cogo min na u nana ka na o kunnafoniw yɛrɛ ta k'o di mɔgɔ ma ka d'a kan sini ma sinikɛnɛ ma degun ni gɛlɛya min kan ka u sɔrɔ u nana ka na o baaraw k'o bɛɛ lajɛlen ka o ɲɛfɔ cogo min na laadiriya kɔnɔ fɛn b'a to jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'u ka finitigilakaw bɛ wulikajɔ min na ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ Kore ma i ka dɔn k'a fɔ u ka masakɛ Kim Jong ale nana ka na nin laseliw bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma halisa n'an seginna ka na mali finitigilakaw ka kibaruya kɔnɔ an b'a lɔdɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ général Famouké Camara ale min ye kɔmandan min ɲɛsinnen don opération min n'an b'a fɔ o ma ko fugakɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko bi k'u ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma mali taji donniko la min bɛ tali kɛ an ka carburantw ye minnu kan ka don E citerne kɛmɛ ni kɔ bɔyanko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko banbaanci wale tigilamɔgɔw tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dankari kɛ o la o hukumu kɔnɔ u kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ ka se ka don n'u ka tajiw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya la k'a sɔrɔ gɛlɛya ma finitigilaka maa si sɔrɔ wa maa si ni ma to a la tajiw kɔni donna nɔgɔya la cogo min na Général Famukɛ Kamara a nana ka na o kunnafoniw ka olu kɔni di an ma laadiriya kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ n'an nana kunnafoni kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali arime ka wulikajɔ kɔnɔ u ye yɔrɔ dɔw kɔni repéré k'a yira k'a fɔ ko banbaanci jɛkulu u kun bɛ ka to ka ye yɔrɔ min na nin waati na opération kɔni jiginna o bɛɛ lajɛlen na ka se ka o baaraw ka o ɲɔngiri kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ Armée ka wulikajɔw la i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don sen kan opération bɛ ka boloda an ka marabolo minnu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ don o don o kɔni o ye Segu marabolo kɔnɔ ka taa se Sikaso marabolo kɔnɔ Kayi marabolo kɔnɔ Mopti marabolo Gawo marabolo kɔnɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ an ka burusi kɔnɔ dugu caman fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ su ani tile fɛn b'a to banbaanci wale tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ min na u ka baaraw ka se ka dan sira kan cogo min na o waati kelen na ani maa minnu fana bɛ bandiya la siraw kan ka se ka kariw ka sira tigɛ kariw la o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ senna ka se ka olu kɔni bololafɛnw ka kisi ka d'u yɛrɛ ma cogo min na jamanadenw ni jamana bololafɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kisi cogo min ka kɛ jamanadenw ta ye o waati kelen na o y'a yira k'a fɔ hali otage minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko u kun minɛlen don jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo i ka dɔn o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra o otage kelen la bɛɛ lajɛlen libéré la olu bɛɛ lajɛlen jabala sɔrɔ nɔgɔya la o waati kelen na k'u b'a ladɔnniya k'a fɔ ko n'i y'a ta ka jateminɛ maa dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun ye zon de ye kɛrɛnkɛrɛnma Sebabugu marabolo kɔnɔ u tun bɛ ka taa sira tigɛ mɔgɔw la i ka dɔn autoroute ba bɛ yen nɔ o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ nin waati in na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛra o maa kofɔlen minnu bɛ yen nɔ olu ka dannaya dalen kɔfɛ finitigilakaw kan finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka nin maa kofɔlenw ka baara bɛɛ lajɛlen k'a dan sira kan an bɛ waati min na fɔ bi fɛn b'a to wulikajɔ kura minnu n'o bɛna sabati u bolo o baaraw olu ka se ka dan sira kan cogo min na u nana ka na o laseliw kɔni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ kunnafoniw kuncɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ kalo damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ka kɛnɛyasoba min bɛ ka jɔ Banankɔrɔni o baara bɛɛ lajɛlen kɔni o nana ka na se a kuncɛyɔrɔ la n'i y'a ta ka jateminɛ balontan tɛrɛn tan ani naani bɔyanko o fana nana ka na kuncɛ o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ni i y'a jateminɛ nin bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛw ni dabali minnu tigɛra arime Mali fɛ kɛrɛnkɛrɛnma farafinna tilebinyanfan na an bɛ se k'a fɔ dakuruɲɛ kelen na ko o maa tɛ yen nɔ maa minnu bɛ se ka nin baaraw ɲɔgɔnna kɛ i n'a fɔ arime Mali ye wulikajɔ min sabati fɛn b'a to ka se ka dugu bɔ bolola ka jamana bɔ bolola ani jamana fan bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen ko ka jɛ an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan operation kura min sigira u bolo sen kan o de ye fɛn b'a to jɛya bɛ se ka na cogo min na ka dugu bɛɛ lajɛlen furan ka jɛya ka dɔn k'a fɔ o fɛɛrɛ n'o dabali o de nana ka na da ɲɛnamaya fɛn min bɛ tali kɛ armée mali yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an ye minnu sɔrɔ ka di aw ma lajira kɔnɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ wula in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni kura minnu bɛ yen nɔ ka dɔn k'a fɔ an b'olu ta k'o di aw ma lajira kɔnɔ an b'a fɔ ko nɔsɔmɛdiya jaw a ka partager fɛn b'a to jaw bɛ se ka se u seyɔrɔ la cogo min na an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn kunnafonidi kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan sukuran